mkati mwa Africa eh, programu yake ndi ya mkati mwa Africa, timalowa mu Africa kusuzumira kuti kodi muli chani, ndikuyendayenda ndikutenga ndikumanena kuti kodi yayi uyu uyu ndi wakuti kodi akuchokera pati ichi ndi chakuti chikuchokera pati dzina langa ndi abel zolanga kulandira programu imeneyi uh, mwa nthawi zonse ndimakhala ndi wellington kuntaja

ndinu uh, kabwerebwere wa programu ya mkati mwa Africa amene ndithu timapanga program imene anthu sakudziwa ndipo ndimasangalala kwambiri kuti anthu akumachita appreciate program iyi kuti ndithu tikalowa mu africa kumakamba za mu africa muno amakhala ngati no ayamba kuzindikira zina ndi zina zimene zili mkati mwa africa Yeah. malingana ndi mmene no program iyi timayinenera ehe tinanenera mbuyomu kuti akuluakulu amene akufuna abwere pano Eh. azikhala muzikhala limodzi muzikhala awiri Eh. ndi olandiridwa anthu samabwera pano a asadzabwerenso chifukwa ati asadzabwerenso amene asadzabwerenso pamene takhala tikunena kutani kutani kuti at least papezeka anthu ena amene tikudziwa kuti no zochitika za mu africa muno mm. akuzidziwa history yeah. iwowo ndithu anayilowa mm. anawerenga kwambiri mm. nde tikufuna kuti azibwera kunoko ndithu kuti no tizikhala tikuthandizana mm. izo zoti asadzabwerenso ndingonena mm. um, ndithu this uh, program is quite open mm. you know, to everybody who feels kuti can come and make a contribution pankhani yonena mm. za mkati mwa africa but of course it's not only mkati mwa africa koma timakhozanso kuoloka kumakambanso za madera ena mdziko lino lapansi yes. as long as what we are discussing mbali imeneyoyo mm. it's linked mm. to africa mm. Eh, zimakhala bwino kwambiri ndimafuna ndionjezere kumeneko kuti anthu mm-hmm. amanena kuti why do we uh, talk about africa yeah. uh, pena mwina timayenera kuti tizingokhazika ku malawi kunoko mm. Koma timanena kuti we, we are living in a global world. ndikuwuzanitu ndipo Sitingangokhala Malawi opanda uh, Zambia. that's why pakatipa tinafika pano kumakamba za ku israeli anadabwa anthu tinakamba za ku russia Yes. kuti simeso olangakhala anthu andale amanena kuti zakuti zikutivuta chifukwa nkhondo inali ya ku russia zakuzakuti olangakhalibeli kuchita ku israeli kuti kudzanso you see kuli anthu athu sikumene kucha ndiye tikamakamba why do anthu ena ama- a- tikhoza kumadziwa kuti oh ndi chifukwa chake ana anthu athu amachoka kuno kupita kukagwira ntchito ku china Yes. oh ndi chifukwa chake amachoka kuno amapita kukagwira ntchito ku russia amagwira ntchito ku england ndiye timayeneranso tilowe mmenemomo kuti no zochitika za kumeneko tizinene kuti no zimakhala well linked properly linked with us connecting and they call it we connect events because they make us a people today's program tikupita mu dziko lomwe it's one of the largest uh,

ndikomwe kunali tb joshua ah, ah.
baba mm. kulakula achina adebayo mm. mm. ayedepo achina ndani onse amene akhala akutchukawa ma pastor alemera koopsa ndi ma nigerians amene they are very very very clever preachers you know uh, uh, uh,

mwina anthu ena sanazimvepo yeah. anthu ochuluka mm. hey. ndi okhawo amene mwina amakhala ndi chidwi ndi nigeria yes. koma nigeria kuli dera lomwe anthu amakhala m'madzi makoko makoko makoko ndakuuza ndithu zimenezi undifunse ine ndikuuze muno bwino unanena kuti unamva za nkhani makoko zoona ndi dera lokuti ndafunitsanso kuti ah, amalawi ena alidziwe ngati ena anapita ku nigeria sungafike mu lagos munthu kusapita kukaona kumakoko ndiye kuti sunafike very interesting slum area which floats in water Ku- ku- zochitika zake ndithu kuti ah, ah. anthu amakhala bwanji Anthu amakhala m'madzi. anthu amakhala bwanji kuno anthu amakhala ma- Makoko. timadziwa Mera zomwe ndiye zili- mori- eh? zomwe zili common zomwe anthu amadziwa ndi anthu amene amakhala pa island koma iwo amakhala m'madzi E- e- A- e- anamanga m'madzi inde in fact lagos tisiye na nigeria chakula chidziko che matikamba za nawo za lagos capital city ya nigeria lagos makoko ili ku lagos kuja uh, in fact the lagos city um, is uh, made out of uh, several islands okay and several lagoons mm. eh? Van lagoon jano what is the lagoon lagoon mostly timaita in geography lagoon amatozoona kuti It's a water body cut away from, From the main a larger source. body.
Ehe. from the main source Yes, yeah.
Now, I think chifukwa chokuti no uh, Lagos is built on the coastal area ya Atlantic Ocean ndiye madzi adalowa mu- mkati mwa, mwa, mwa, mwa, mwa land ndi kumakapanga ma, ma, madziwe amene mumatcha mm. which are known as ma lagoons and created ma, ma islands where no um, city was built koma so, amanga city apa apa lagoon ndikuti nditi madzi menezo choncho pena chikhala ngati island choncho ndi mmene no lagos ilili now there is lagos lagoon and lagos island kumene ku lagos lagoon ku on the coastal area ya lagos lagoon ndi kumene no kudabadwa uh, location called makoko a slum yo yo dzina lake nkukhala makoko ndiye ndi yakalekale and it, it's both on land of course the larger area is on land koma no mbali inayinso i think one third ya this whole makoko ija inalowa m'madzi inalowa m'madzi anthu ena anaona kuti ifeyo kumadzi kumeneku tikakhalako mm. ndi kumanga kumene and they built even bridge yes. later tsono bridge ija uh, bridge ija ndiyeno malingana ndi zimene tikunenazi mm -hmm. kuti anthu awa achoke kuti akafike mpakana ku, ku mainland exactly. from the lagos yes. island mm. because pamavuta mayendedwe it was only through the lagoon mm, mm, ndi mm. i think nigerian government inati no ah, apa timange bridge kuvomereza nawo kwa basi ndi kunoso anamanga no the the the, the, the, the bridge yodabwitsa and it, it used to be the longest bridge mu africa muno and the longest in nigeria imene amaitcha third

kuti makoko anthu kuti anthu apezekeko apezekeko oh kuyamba kwake makoko uh, ndi akalekale kwambiri inayambika ndithu cha m'ma 19th century in the 1800s yes ndi you, you can imagine Ndi kale. eh na maneno tumone kama cha m'ma 1860 Ndi- ndi kale. ana anthu atafika kale kumene koko the, the, the, this, this Lagos lagoon is rich in um, fish, you know, aquatic region, um, um, um, um, elements, aquatic, aquatic animals. Um, it's not only fish, come out of um, um, um, um, canneries, um, uh, lobsters, ma chan chan chan. Ndiye anthu kudera lochedwa uh, uh, uh, badagre

around basi kenaka kapno site potichita chisite kale kuyambira kutali nde unapeza kuti no ah, mtundu umene wabwera wambiri komanso kenaka anthu anayamba kuchokera mo- mosiyanasiyana i nangozitikira no kuti no kuyambira nthawi imene ma 1800 imo kumabwera kudzafika panopa unapeza kuti slum area ija yakula mpaka fewano but otherwise it was formed

um, zinabwerera nzeru zoti mpakana kumamanga m'madzi ngati mmene mukuonera chomwe chimandabwisa they came from the Badagry area Good. Benin yes chomwe chimandabwisa ndi anthu amenewa mmene their social life yes in fact um, ukamapita umadabwitsa no kuti anthu amachita survive bwanji

ndi timatabwa right mm. ndi, ndi, ndi, ndi dzitsulo kudzilowetsa on the, on, the, on, the, on, the, on the water bed right anchoring them kudzilowetsa kwambiri kuti no nyumbazi zikhale zolimba uh, in fact people talk about that as a display complete display of, uh, of, uh, of ingenuity coming from these people it shows resilience ya anthu mm, mm. kuti they can people can establish a community pena pena kutani pena akufuna chifukwa apapa kuti uone kuti oyambirira anaganiza bwanji mm. kuno kuti apa pamene ndiyambirire ndi posalephera penelo kapena mutu anali munthu umodzi amene ati ine ndichimanga nyumbachi mm. ndikubweretsa zitsulo zake ndikukhoma apa ndikuyamba okay. kupezano kuti pansipo madzi akudutsa mm. mmene akudutsa madzi basi kenaka anapeza kuti wina akubwera kumanga wina akubwera kumanga

800,000-120,000 amene amakhala M'madzi. m'madzi amenewawa plus of ndi course mmenemu akubereka ana Komweko. ana akubadwira kumeneko muli kuli kuli kuli skulu kumeneko in, kwa ana in, in fact kuli skulu imene ili mkati mwa madzimu komanso kuli sukulu imene ili ku, ku, ku, ku, Mainland. ku, ku mainland uh, muli zipatala mmenemu eh? komano ku- m- misika ili mkati momwemo mm. kwa misika yake ndiye amatinso floating markets mm. azimayi amakhala amakwera boti ndi kuyikaikamo zinthu zawo mu maboti muja

basi akatero awa akulowa mmadzi Bwa- anthu amakhala normal life When- when you go kumene kumene kusi- ku- ku- kulibe si- ngati ku training center ukapeza ana akusamba mmene mumu koma madziwa ndekuti ndiwoyipa Ndi- chimene chimaopsa nono chimene chifukwa madziwa ndi very dirty water you cannot drink this water It's- ndi kumene timati tikamapita program iyi yes tikhala tikulowera kumeneko Okay. because now we, we are looking at kodi anthu health yawo ndi yotani yes

ubwino wa makoko tayamba kale kuti ndi malo amene amakopa alendo That's right.
komanso tiyang'anire kuyipa kodi malo amenewa ah, kuyipa kwake ndi kotani tiyambe ndi mwina ku- tinayamba kale ndi kuti malo atikopa alendo koma tiyeni i think eh, pa- palinso ubwino wina kupatula zimenezi Yeah. I- i- In fact, in fact, eh, izo ndiyenso simungachite kufunsa matenda akhala kumavuta mbuyomu koma mmene mumu mumakoko mulinso azitsogoleri umu muli ah, ah, ah, ah, ah, azaumoyo ali mmenemu chifukwa kungoaona madzi okhawa you can't drink madzi amenewa ndekuti no udwala It's very very dangerous madzi koma iwo amadziwa mmene amachita ane kuita prefer because amapita kumene kumene ndi ku at least ngasi ku- ku- makoko yonseyo si mmadzi mokhamu yayi komanso kuli mbali ina amene zama- Anabwe- zabweretsa madzi komanso ngakhale olo magetsi umu mulibe because you know makoko 2012 aboma anafika pa point yonena i think tigwetse zinthuzi because this is dangerous eh yeah Tumapeza kuti ma drownings amachitika ndithu kawirikawiri ena apita kokamwa angopeza kuti basi angopeza munthu wafa Mm, akulephera kusambira. sabuna kulephera kusambira zochitika zimakhala zambirimbiri zoti zikhoza ku- b- very very hazardous to you know to to, to human health Ah, ndi zinazi zinoda but i think tingozichotsa zimenezi koma people are very resilient in here ndi community that is so intertwined amapanga chinthu chimodzi chimodzi kumapanga mademo achoncho angakhale bomanso pano kulephera limene linachita retreat Unity.
kubwerera ndipo unity yake siikhala yamasewera komanso amati akatero anthu amapita kumakoti awa akapita kumakoti nkupeza kuti basi bwe kuma ngos alowerera cha cha mbe- pa- panali ina amati restoration of the, the, the, the lagos ba- ba- lagoon uh, ba- ba- ba- uh, slum, slum city floating in water tena tena zinakanika kumapeto kwake anangodzisiya unoti anthu atena azikhala amene angaita mnda as a result magetsi amapeza kuti mabweredwe ake amakhala ovuta ndiye pali anthu amene amadziwa mmene amachita ndiye basi ka solar adzena amangobweretsa nkumatani ndi mmene mulili mmene mumu koma otherwise ndi malo okuti mpakana pano boma lidangovomereza kuti anthu atere adzikhala But how do they deal ndi ma floods?
you know iyi ndi lagoon nde because ndi lagoon madziwa ndi ongokhazikika and this water is very shallow mostly the deepest is about 5 meters

It, this lagoon is, about, is, is, is 50,000 kilometers long mm. as a lagoon. Is in Ayoswakang and Lake Bayok. It is straight. Oh yeah, they're good. They're good. So they, they, they, they're cool. So you think and zambiri mulaguni mene mm. koma kumene kuna zakanga dino madzi anavuta kwambiri ndi kumakoko kumene anakhala anthu because it's very shallow ndi kumenenso anthu amakhala komweko zochitika zake zimakhala komweko but otherwise lagoon ndi yaikulu and, and lagos mm. is a big city yeah, it is Yeah, you can actually see just lagoon is mm. stretching about 50 kilometers. That is about kuchokera kunoko mostly ngati mukafika ku Zomba. Mm. Eh, because because Lagos as a city with so many islands and so many lagoons um,

Lagos. Just Lagos alone.
Yes. Mm. timakamba za population almost like malawi yense mm. eh, munomo
chitwende chakuti lagos is about 17 close to 20 million people just lagos tizimaila chikulu chikulu ngati chimene tsitsi basi toenda kuti apo eh ndisi si masewera mwakufuna malawa adzimenda bwa ati kuti ato lagos ai amati lagos has 17 to 18 20 million people

you know if you just go below that, that, that bridge uona kuti pala anthu ena amene mbucha akudutsa mm. that mm. they'll be coming back mm. ndi mm. you know mm. uh, quite some good catch of fish mm. mm. mabwera but uku ndiko kumene amakhala mm. koma kungo only kuti kumene amakhalako uh, they cannot access their houses well, through another means, but mm. they've got to use their boats. Mm. So they get to the houses and they put the boat there They get into the house the and they are following morning. happy and they are happy It's their population form- ikukula it's their form of transport in fact ana amene mukuaona apapawa ena palaba ma- ma- ma- mazigogo ena amene mukuafunsa mangoti ine ndabadwira muno ndakulira muno alibe kwina komwe angapite so boma litabwera kuti ti- tiachose anthu azinena kuti ah no kwathu ndi kuno people started noticing kuti apapa pali malo anthu akukhala for 1860 likali
programu yake ndi ya mkati mwa Mkati mwa africa Africa, yes. ya nkhani yake timafuna tiziphunzisana Pa- tidziona kuti- kuti kuli kuli zina zimene no we just take it for granted kuti ah kuliko koma anthu amakhala bwanji i tell to them people they are staying in water in fact they called ma- malo awa amakumbutsa anthu amene anapita ku europe ku italy especially there is a city amati venice yeah so iye amachita the venice of africa ku italy the northern part of italy the north eastern part of italy uh, the, the, the, there used to be a venice republic but the italy government inaitenga venice ija panobe is now part of their city uh, kulinso um, city imene is also built mumadzi anthu amachoka kunoko um, kumapita ku venice kumakapanga honeymoon yawo kumene kuti apita konso kumaboti amene ndithu amayenda ma highway ngati mmene wapita ku- kumashopu kupita kuti ndani very, very beautiful city but it's built in water nde kuno zikupezeka kuno ku lagos kuno awanso akupanga ngati zomwezo nde anthu amabwera kuno it reminds them

Program yake ndi ya mkati mwa Africa. Ndiye timati timafuna tingopita ku, ku Nigeria. Eh, komwe kuli china chilichonse. That's right. Eh, ukaifufuza umapeza zoti everything is there. Is there. Football, music, movies, chilichonse. chilipo.
Chimandisangalatsanso kwambiri mmene a- a- azimayi mmene amapangira msika wawo. Eh, Mutati muone mozera azimayi ndithu kuyenda wanyamula

ndi ana ena akulu alipo ena amene amakhala ndi boti lawo loti i think iwe akhoza kwe- basi boti lapita nawo ambasada school. 678 kumene kwako tingoyerekeza mene imene grading system ya life yankhani yawo nde pali ena bila ma teenagers wa eh ndi pali ena they are fully grown teens amene wa basi amadziwa chochita koma si zosangalasa zokuti kukaka kuti maganize no kuti wautu wautunga no tsopano kukakhala kwathu kunja uku kuti wautunga kuti umangoyimba topi topi tedza tonga nyangwa ni nyangwa uli ukuyenda uli ndi akazako anagwama uchoka nawo koma umungachita masewera amene mungagwere mmadzi koma amaledzera anthu ake i think maybe they just know how to kwera boti kumapita kunyumba kwawo timwere mazi life imene ili mene ba timwere mazi tibwereso timati makoko nigeria yeah Lagos nkhani yake kuphunzira kuyenda Eh. kuti kodi kwa anzathuko life imakhala ili yotani So mwina mwamvapo za nigeria kuti kuli zakuti kuli zakuti kuli zakuti koma simunamvepo za makoko program ya lero timafuna mukhale ndi chithunzithunzi kodi ku nigeria makoko anthu amayenda motani Yeah. life imakhala yotani tsiku lina muzakhala inu muzapita kumene koko nkutheka eh, muzafunse ndithu kuti ayi ndafika kuno ine ndingachite bwanji kuti ndikafike ku makoko program iyi

chigawo chachiwiri chikhalenso chotsiriza cha programu ya mkati mwa africa ku nigeria ya kuli malo otchedwa

ndi izi zimene timakhala za chimangazi komanso zikhoza kukhala masamba iwo atati masamba makoko pomveka you know ndiye um, um, you know mam- language imene Language makhalira. ndimene imakhalira. Yeah, ndimene imakhalira let's Ndiye talk about makoko.
food really um, food mostly iwowatu nde kuti no pali anthu amene amachoka apa kumapita ku mainland kuja takuuzani kale nokuti no um, this bridge

1976 nkutali usanabadwe usanabadwe 1976 ngati kaya so wait wait chani kodi za zaka tisafunsane tiye tingopitiriza kuti anayimanga so bridge ine kuli kubisa ndinu apa akulu anayamba kumanga kalekale eh 1976 anayamba kuimanga bridge imeneyi pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono pang'ono inatha 1990 ndiyo imene kuti no yatha tsopano so 1990 almost 20 20 zakutiyezi zakumanga eh mwana kubadwa mwana kubadwa nkukula Kumaliza school.
bridge ikumangidwa eh then ndi chibridge Zero long chachikulu project. chibridge chifolen kuku ndiye ndichifukwa kuti no kusangalatsa kwake people amabwera kuti ena amakachita just to drive through the third mainland bridge mm. ndikumachita enjoy makoko makoko mm. imaoneka bwino mm. ehe as you're driving past mm. pa, pa, pa, pa, so you're able to see yeah, you're able to see the whole expanse of makoko mm. you see tikumaona maboti aja akulowa mkatimu uh, some people mangobwera nkungoyima pa, pa, pa bridge-pa mm. ndikumangochita appreciate oh, jambula zithunzi and the like jambula zithunzi ndikuponya madrone awo mm. kutani kutani That's how fascinating that that that that, that Makoko slum, floating slum is. You know, but, but still but it's kunena kuti chinthu chili ndi ubwino ndi kuipa kwake Ah. koma Eh. chomwe chima chikutipangisa kuti tibwere pano chinthu chino chokanika kuchichotsa kanika kuchichotsa chafika pa chipano nchoti nawonso because matourist amabwera bomanso ndiye limaona kuti likupindula anthu amangobwera aonaona zina nzina

so sometimes people just get frustrated and just appreciate and say go ahead Eh, anthu ap- panopa over the years mpana anachita master how to build strong structures and they are there to stand test of time ndiye ndinkhani zoti since the amakhala kuti they are building in water kwambiri ndipo pano pano it's becoming

muli entertainment man in fact ngati mulinso entertainment sii ya masewera ili mkati mmenemo amakamba kuti this is a home of entertainment diverse community different types of entertainment anthu ochokera ku benin anthu ochokera ku togo you know, anthu ochokera ku ghana ochokera ku gabon ochokera ku t- t- the peripheral kumene ku ivory coast kuti kuti kuti mo- ali mmenemo ndiye kulinso kubera na maboti Eh, kulinso umbanda kwa basi kwabasi koma maboti ondende ambiri kuna actually si kuti amene amafuna kudziphwanyaphwanya kukadziponya uko boma lonse linabwera kudzachotsa kaye maboti onse mmene limachita ife akabaza muja kunena kuti tiagwire kaye agwire kaye amene sakuenda bwino zikuvuta nda council amachita zimenezizi

tikupita kumapeto Ti- tikuphunzira chani ku- kuchokera kumakoko ah, Ta- kwa- kwa- kumakoko tikuphunzira kuti mo- mo- moyo eh, life is what you make um, you can build a life malingana ndi mmene iweyo Iweyo mmene ukuonera. ukuchimvera. you can create style malingana ndi mmene mukuonera and what we need is just tolerance just abide by the laws awawa chimene chinachitika nchoti Bo- boma linavomereza kaya kangati adzachite kutsogolo kuno kuti apita awathamangitse koma the first demolition attempt by government was actually in 2012 ndi ndikalekale 2012 up to now pasinakambidwe zambiri these people are protected by law ma ngos analowa kale kuti akangonena kuti mwakuti mwakuti muzapeza court Maloya injunction, amathamanga, mal- maloya maloya amatani amatani ndikudziwa kuti kuchoka panopa pali milandu yambirimbiri imene ndi pano boma nayonso its hands are tied they can't just go and demolish. komanso if akamayang'anira kuti kodi anthu amene alifata apase compensation ndi Yeah. ndi ambiri But Makoko, mind you, I've told you, Kuli to 80, about 70, 80, 100 to 120, ma estimates a population mmenemo. Mzuzu, population when I was in Mzuzu in, eh, um, in 2012, Mzuzu inali 120 population 120,000 Ehe. yes it was, at- it was standing at 120,000 ngati pano titi yafika ndi ma- ma 150 mzuzu ija anthu oterewa onse aja kukhala malo anthu oterewa ungangobwera nkuwathamangitsa mukawaika kuti pafunika plan Eh, funika plan yeah of course kuliso kulandu kokoma ambiriwo

within the prescribed laws mm. yeah and uh, a lifestyle don't commit crime and umu mukuoneka kuti muli ma leaders mutati mukaone kuti no tili ndi ma documentaries oti apanga ma interviews anthu mungamamve mm. ngati pali chinthu chomwe amachita place ngati priority yao is to make sure that the community is safe and uh, sungakabe wamba wamba mm. eh, kuti ube nkutenga boti udzithamanga udzithawa mm. sizingatheke aisiseke yeah

ndimati ndikuyamikeni kuti munabwera munapezeka kuti tikambe nkhani ya makoko Eh, chabwino nditudi koma ndangofuna tione added factor iyi imene kuti no si pali bridge iyi andisangalatsa imene this third, third mainland bridge yes was built from uh, 1976 as i said to ndikukamaliza 1990 yes This used to be the, the longest in Africa, I think. If it's, yeah, but mostly in Africa.

1.5 kilometers long. it crosses the Almost Nile. times two. Yes, it crosses the Nile three times. Choka Ukutanu, from the western ba- suburbs getting into Cairo, into, into the capital city, to kupita mbali naye, kupita mbali naye, kupita mbali naye. Eh, and this bridge, iyi ya 6th October ya Gujen, ya ku, ya ku Egypt, iyi, iwe sunaone unaopa kunena kuti this was started in 1976 ya ukoyo was started in 1969 anamaliza 1996 third mainland bridge anamaliza 1990 koma ya ku Egypt anamaliza 1996 so iyi ina- inafika ku- inayamba inayamba 6th october bridge ija 1969 nkuzayamba nkutha iyi adzamaliza adzamaliza 1996 chi bridge so fascinating kusonyezanso tikukhala ndi mtima Plan. wopanga chinthu chokhazikika osati Chinthu uziyang'ana chokhazikika. chinthu chonena kuti ndikapanga chinthu adzasangalala Zimene ineyo ndimafuna ndinene kuti ukapita ukayang'ana structure ya zinthu imene timati moyani you get nkumadziwa kuti apa boma linayikirapo mtima munayikirapo mtima anthu amakhoza kuchipanga komanso simapanga two days kusinthana atsogoleri kusi atsogoleri kusinthana kubwera mtsogoleri wina kupita kubwera atsogoleri koma project nkumapitirira kumapitirira
third mainland bridge in lagos connecting the lagos island into the mainland anayamba from 1976 to 1990 90. all these years boma likumanga likumanga likumanga mpaka anamaliza 6th october bridge 1963 in cairo from 1969 maliza 1969.
19 eh, kuzamaliza 1996 how many years ndiye phunziro lina mwina taphunzira limene Koma- koma- ndimaona pamakhala ndithu ma projects ena a long term ndikumakhala zonse zikamachitika kumapitiriza kumapitiriza Pang'ono pang'ono zinthu zotheka. pang'ono zimapeza zinthu zimati koma kwathu kuno pena timatha kupanga chinthu cha 3 4 days basi Ku- basi kuzabwera ndi chimenecho nkuchitaya chimenecho nkuchitaya Eh, kuno kuja kuchita kusabe- palibe wetenga maloze zaka nkumapita zambirimbiri but here the two bridge in fact uh, mu- mu lagos mu bridge siyokhayi muli mabridge ambirimbiri akuza kuti chinthuchi b- b- muli ma islands ambirimbiri muno ma so many lagoons so pamanayi mwambiri mene anochita connect ma bridge this is the longest koma muli enanso they are even longer eh kuti mutati muione kuti tipange aerial view ya landa ya, ya, ya lagos muona kuti mu- ma ma bridge ndi ambirimbiri

island iyi mmene azimangira zinyumba zitali zamene ndi koma kuli mashanty areas ija si slum imene floating inota kuli ma area ena you can't go ku- ku- kuja ni ku- ku- ku- ku- mu- mu- mu Lagos imu. kovuta ngati uko kovuta chimene ndi kuti akamati ghetto ah ndira ndi ingapange chani ghetto yeniyeni muli ma ghetto umo chimene ma ghetto kuti can't just say very dangerous kuti anthu akuti eh tipita uko. To- to- to- koma ayi ndithu anthu akukhala mene mmene mose ndiye muli population yosakhala masewera tani akuti ndi 17 17 to 20 million people in this ukapita ma ghetto amene mpamene umazindikira kuti aziona adye kuno ndimene kuli anthu mm. eh kuti umafuna tate taone sipangono kutoka uno tukodi kumene kuli moyo nkutu kupita mene gogo apart from makoko go mukachite visit the ghetto area ya ya ya ya ya Lagos ndine mbunga business ta koma amkom ndiye kuli kunjoya kuli anthu kumene kusa life is what you ah chimene

mm.
timalize yeah. motero ndithokoze kwambiri kuti munapezeka kuti tigawane ziwiri zitatu lero yali on a lighter moment yeah it's just yongofuna kuti eh, basi muone kuti anthu mu Africa mm. muno ma cities athu ndawo kuli malo onena kuti ukapita pena umanena kuti ah kodi zikukhala bwanji eh, yeah. tili nazo zimenezo ndithokoze kwambiri eh, monga ngati 6th October ujeni ija uh, bridge ya ku ya ku Cairo ija it has got ili ndi ili ndi history yake kuti anaitcha 6th october chifukwa chani Ndo- ndiye ma connections timanena acha uh, uh, israel imamenyana ndi egypt that time kulimbirana Su- pa, pa suez canal pati Yes. ehe the, the first time mene no the, the, the, the israel kaujeni ma, ma, ma, maujeni ma, ma, ma, ma egyptian soldiers uh, they crossed uh, uh, into the part of Sinai kumene anakamenyana ndi ndi Egypt ndi, ndi Israel kwambiri they crossed bri- bridge imene ndikuitcha ano 6th October that, that, that, so the, the way so it comes ndi from ndi- there. ndi bridge yomwenso ndi history in history yake ndi imeneyo i think tizabwera ulendo wina special zangokamba za zimenezi yeah

in fact kwa ena amaitcha the 6th October war mm. eh timadabwitsa nchoona kuti 6th October war imachitika nthawi zambiri ku Egypt because because because ma Israelis they celebrate the event inayake imene amakhala ma celebration kwambiri pa 7 October then nthawi zambiri amachita attack nthawi imeneyo because amakhala kuti anthu are not eh, very much on alert chisangalalo eh. but then they found them sleeping maybe napping mm. na amafuna the 1973 they were also attacked on the very same day mm. yapa 6th october all right program yake ndi ya mkati mwa africa kukhale kumapeto kwa program imeneyi Yeah. ah, mmene timanenera muja kuti timafuna eh, kungo- moyo umene umakhalira pena kungokhala ndi kaprogramu kapadziwe mm. kuti kodi izi mukuzidziwa izi sometimes life anthufe timakhala kuti ukhala moyo umenewo chifukwa unavomereza that's all Eh, sukulira zambiri ya very simple life chinachilichonse chikutheka ndi moyo umene akukhala anthu ku nigeria makamaka ku makoko langa dzina abel zulanga ndathokoza kale wellington kuntaja komanso pa makina tinali ndi jonas maere osaiwala maxwell frank pakamera mwakoma nonse keep it mkati mwa africa